Ón gcamán go dtí an liathróid, na buillí is fearr san iománaíocht agus sa bpeil. Gan trácht ar an chuid is fearr i bpeil na mban. Agus laochra an todhchaí sna mionúir agus faoi bhliain is fichead. Ná caill buille ar bith! GAA 2007, Gach Luan ag leathuair tar éis a 8, Spórt, TG4.
Tabhair faoi le Gael Linn.

Gaeilge an bua le héinne cuimhneamh air. Níl sé ceart ná cóir leatsa labhairt mar sin le duine ar bith dhá bhfuil ag fanacht istigh faoi chaolach an tí seo a'msa. Bhfuil fhios agat nach bhfuil ceart ná cóir. An crá croí tá tugtha aige sin dhá chlann. Más é do thoil é! Ach abhaile, níl mise a rá tada ach lomchlár na fírinne, an rud atá rite do chuile dhuine ar an mbaile seo.

Ach is dóigh go b'é Ryan-ó a gheofar ciontach mar gheall air, cé gur le Ali an Ryan-ach. Caithfear na fíricí uilig a chur le chéile d'fhonn go ndéanfar cinneadh ar bith. Mar cuirfidh do chuid fíricí go bith do ní é féin a chur i bpóca Ryan-ó. Is dóigh go mbeadh sé níos éasca an milleán a chur ar Ryan-ó le Ali a chosaint. Níl muid ag cur an mhilleán ar Ryan-ó fós, Mo. Níl, ach is gearr go mbeidh. Nach maith atá tú in ann do dhream féin a chosaint nuair a thograíonn tú é. Nach breá an mhaidin í, a Mháire. Míle buíochas le Mac Dé agus le bhfuil de shagairt i gCiarraí.
Óra, shílfeá go gcreideann tú i nDia, a Thaidhg. Is tú ag glacadh buíochais ar an gcaoi sin leis. Bíodh fhios agatsa anois muis gurb in é an Dia ceannann céanna atá ag éisteacht leis na ráflaí suaracha sin atá tusa a scaipeadh. Cén ráflaí, a Mháire? Ó, na ráflaí sin faoi do chliamhainín féin, ab ea, a bheith á rampú idir na pluideanna, in éineacht leis an bPápa beag sin as Ciarraí.
Euro agus caoga, a Thaidhg, más ea. Síos ag an séipéal a bhí air do thoil agus maidin na saoire, thar a bheith ag imeacht ansin i bpian dó. Beidhmid ag éisteacht faoistin i gcónaí. Dá dtiocfadh tusa isteach ag an séipéal níos minicí, b'fhéidir go mbeadh freagra na ceiste sin agat féin. M'anam gur deas an sagart a dhéanfainn féin dá mbeadh stumpa de choiléar buailte orm. Deas an chaoi le mná a mhealladh, a Pheadair. Mé thuas ar an altóir ag seanmóireacht liom agus spéirmhná Ros na Rún ag déanamh peaca na drúise ag éisteacht liom.

Nár chuir sé a shaol i mbaol le Laoise a shábháilt? Níl mórán fir thart anseo a dhéanfadh an rud céanna. Is dóigh. Aoibhinn Dia di, gan imní ar bith uirthi, ní haon ionadh go mbreathnaíonn sí chomh maith sin. Ní mé san ceannairí fís liom féin agus cosúlacht uilig orm. Chomh trína mo bhean oighreas. Is breá an bhean thú agus is maith atá fhios agat.
Tá ualach ar mo chroí. Ní fhéadfaidh mé a roinnt le aon duine. Tá mé ag déanamh mo sheacht míle díchill le chuile chúnamh a thabhairt duit. Tá an bheirt a'inn sáinnithe sa bpraiseach céanna.
Ag plé cúrsaí airgid is dócha. Dúirt muid go dtiocfadh muid chuige nuair a bheadh sé a'inn. Anois, frigáil leat mar fhear. Agus dúirt mise nach bhfanfainn go deo. Anois, tá sé seachas a ndóthain, sách fada. Tiúrfaidh mé dhaoibh go dtí deireadh an lae, agus mara mbeidh an fuílleach agam an uair sin, rachaidh mé caol díreach ag Binns. Cad tá uaitse? M'iníon ar ais anois.
Muinín sin seo.
A Mhac Aodha ní bheidh sí ag iarraidh labhairt leatsa. Is dóigh go dtáinig tú le n-inseacht dom faoin Fhrancach, agus tá Sáirsint O'Riain le mo cheisniú, ab ea? Ní ceachtar den dá rud atá uaim. Cén muineál leatsa d'éadan a 'speáint go poiblí, ní hamháin sin ach ar an tairseach seo, striapach. Hé, fan!
Níl mise ag iarraidh achrann a tharraingt leat, Ollie. Cé hé atá ag codladh le Dad agus á cheilt sa teach seo? Hé, tóg go réidh é, ní thuigeann tú go díreach. Ó, tuigim go maith.
Aintín Úna go deas ina striapach.
Gabh i leith.

Shílfeá go bhfuil an-suim ag an mac sin thíos ionainn. Bhuel, sea, chonaic mé ansin é cúpla uair anois agus é ag breathnú aige.
Bhuel, mar sin é. B'fhéidir go mba chóir dúinn ábhar cainte a thabhairt dó.

Ó, tuigim a Mháire, ná tabhair aird ar Barb sin. Ar ndó ní féidir chuile dhuine a shású. Bhuel, tá mé fíorbhuíoch duit as ucht an tacaíocht a thabhairt dúinn, a Mháire. Agus le cúnamh Dé, glacfaidh an pobal go léir leis, nuair a chífidh siad an dlúth-ghrá idir mé féin agus...
Grá? Idir cé? Sea, a Mháire, an grá idir mé féin is... Go sabhála Mac Dé sinn air! Nach é do thráth gráin is ea? Nach sagart thú?

Níor thuig mé riamh agus ní thuigfidh mé go brách. Céard a tharla?
Creidim gur ghortaigh mé mo dhroim agus mé ag comhrá le Ollie.
Ollie? Sea, tá sé togha. Chuaigh mé chuig a teach chun labhairt le Eilís agus sé Ollie a d'fhreagair an doras. Thosaigh sé ag bagairt orm is ag glaoch ainmneacha orm is mar sin de so bhrúigh mé uaim é beagáinín agus thit sé. Sin an méid. Ach ansin, chrom mé síos chun lámh cúnta a thabhairt dhó agus ceapaim gur tharraing mé matán i mo dhroim. Idir mo mhac do do bhualadhsa agus tusa ag cur amach do dhroim, níl 'fhios a'm céard a déarfainn. An bhfuil tú ag iarraidh aon rud le haghaidh an phian? Níl, go raibh maith a'd, tá painkillers a'm sa mbaile. Faraor nach bhfuil tablets de shaghas eicínt a'inn do Ollie. Agus Mo agus Eilish chomh maith, tá siad gortaithe chomh mór sin a'inn.
Thug tusa suas do pháiste fhéin chun Éilis a chosaint. Chun ár bpósadh a chosaint. Anois tá siad uilig in ár n-aghaidh.
Tar éis tamaill tuigfidh siad nach raibh aon rogha agat agus gur chuir tusa do chuid mothúchán agus do pháiste fhéin ar leataobh dúinn uilig. Ní dhéarfainn go mbreathnódh Éilis ar an gcaoi sin air go brách. Dá dtabharfadh sí seans dhom é a mhíniú dhi ach.

Bhuel, nach fearr é ná tada. Caithfidh mé rud éigin a thabhairt dhó roimh deireadh an lae. Seo duit an t-airgead seo ar ais agus gabh isteach agus faigh do chuid seoda uathu. Caithfidh sé go bhfuil bealach eicínt eile anseo an t-airgead a fháil. Níl aon bhealach eile ann. Nach bhfuil chuile shórt triailte agam?

Donncha, Well is maith go go gus an seo. Beit tú an cúpla ceist ar agad fum. Sto, go bhí atá. Canta? Nú, canta? Nach cum an aríle cin ceanna chuir tuairt. A ja is cumá. Mar mé agus sin go amachchanach gon chéad uair ó gortíúa. Agus bhfuil Agus ar an airgead dom le haghaidh gúna a cheannacht dhom fhéin, bhí an oiread fágtha agam is gur cheannaigh mé péire. Bhí mé ag ceapadh go mb'fhéidir gurb eod é an ceann is feiliúnaí dó? Mar ní thugann Jimmy riamh mé ach sna háiteachaí is daoire.
Rima, ceap tú go gcaitheann tú a chuid airgid go fánach scaití? Má cheapann sé fhéin gur fiú é.
Chaith sé go neart airgid le dinneár phíotsus.
Oibrigh sé go crua don chon. Cuireadh sé a chroí agus a anam isteach chun.
Bhuel, chomh maith cloiseann sé go le alcohol use an áit chreidfinn nach bean deas le dinneán. Ach cén bhrí a mbeidh daoine atá ag obair san áit sin, Lady Gheib mar shampla,

Ar na péidifiligh seo uilig, tá sé nádúrtha go leor go mbeadh daoine scanraithe. Tá tuairim dhomhanda ag scoileanna an té is gur cheachtar acu an trácht ar ealaí, ach maidir leis an smaoiseachán eile sin, sin a rinne an damage. Níl mórán ama agamsa dá leithéid.

Táim seo go breac as mo dhiaidh. Bhuel, má tá fhéin, bí cúramach, right? Stop, bíonn mise cúramach i gcónaí.
D'ordaigh mé an liqueur is fearr atá aige. Dúirt mé leis gloine a thabhairt anuas chugatsa. Ar fhaitíos go n-athrófá d'intinn. Ní bheidh, go raibh maith agat. Caithfidh mé seo a dhíol luath, tá mé ag obair go moch ar maidin.

Céard tá ar siúl againn? Ó, cheap mise go mb'fhéidir gur thug tú an.
Och, leid, soch déarfaidh. Tá tábhacht agam shaol ina phraiseach faoi láthair ach níl aon leithéid de rud. Och. Tá mise ag dul a chodladh. Go bhfios dhó sibh féin. Amadán mór.

Céard tá tú a dhéanamh? Ar airigh tú d'insint faoi le Ciara Olin? Uff.
Níl fhios a'msa céard tá Donncha a chuartú ach ní eola. Bhí do bhrífcéas oscailte aige nuair a tháinig mise isteach.
Tháinig mé isteach ag cuartú leabhar liom agus eh, bhuel thit an brífcéas den table, d'oscail an laiste, thit na páipéir uilig amach ar an urlár.
Aye! Tá an laiste sin briste ceart go leor. Caithfidh mé é a dheisiú. Right, bhuel, oíche mhaith agaibh. Donnchadh! A Lochair!
Tabhair faoi le Gael Linn. Tá Féilte ag taisteal ar fud na tíre chuile sheachtain. Bígí linn le'n siamsaíocht, an draíocht, an ceol agus an drámaíocht ar fad. Bí i lár an chraic ón suíochán is fearr sa teach. Féilte Dé Domhnaigh ag a leathuair théis a deich ar TG4.

An cluiche ceannais iomána idir Luimneach agus Cill Chainnigh. Seans agaibhse an cluiche uilig a fheiceáil tráthnóna Dé Domhnaigh ag a seacht. Bí i lár an aicsin anseo ar TG4.

Bhuel, faoi chéard, a Dhonncha, faoi a dhul ag speiceáil ina bhriefcase nó faoi na bréaga uilig, hm? An gceapann tú soicind gur chreid mise an tseafóid sin uilig aréir faoi thit chuile shórt amach as an mbriefcase orm? Ó 's céard a bhí orm? Ní ligfeadh an náire dhom aon cheo a rá os comhair Jim. Mar níl mise ag iarraidh go mbeadh fhios ag Jim cén sórt deartháir dodgy atá a'm. Mise dodgy?

Ó! Ó, tá sin iontach uilig ag teacht uait, nach bhfuil, Mister CD Scam, beag nár, bhuel, beag nár mhill tú bainis Dad, más cuimhneach leat? Yeah, bhuel, ní choinneoinn coinneal leis an mboc sin atá tusa ag plé leis.
Just imigh, a Dhonncha.
Breathnaigh, a Ríona, tá imní orm fút, sin an méid. Is ceapaim go mbeadh tú níos fearr as gan an fear sin. Nach agat atá an cheek! Ach tá seach anseo riamh ná raibh duine ar bith ann anseo don dá, agus ansin ach tá seach anseo arís inniu. Cén nós é sin? Oscail do dhá friggin shúil, a Ríona. Tá tadhg ceann staire ait aige, nach bhfuil is? Andrew Mhaidhc ann acu. An bhfuil caife uait?
Níl aon chaife uaim. Tá deifir. So, cén chaoi atá agat inniu? Tá mé togha, Mack. Nár dhúirt mé libh aréir nach raibh aon ghá dhaoibh bheith imníoch fúm. Tá a fhios agam é sin, a Úna, agus breathnaigh, tuigim nach mbeifeá ag iarraidh mórán a rá os comhair John Joe. Ach is féidir leat labhairt liomsa faoi.
Breathnaigh, tá a fhios agam go bhfuil mo shaol ina phraiseach faoi láthair. Ach ní chiallaíonn sé sin go ngabhfainn chomh fada is go gcuirfinn lámh i mo bhás féin.
Rud as an eanach. Bhuel, níl tú anois le breith agus ceap tú nach raibh an dul as ann? Hé, tá níos mó grá ná gráin sa saol seo. Peacúin i log bheith smaoineamh ar sin.
Tá san go dtí caidí sé sin? Tá agus amsa.
A tá sé gortaí go mór an.
Nach hé go níos sé sí le a híos go scéal ar leid. Ní bheith said. Lá breá cinint.
Tuigeann tú anois, a Chaitríona, nach leor na seacht míle a thug tú dhom, nach dtuigeann? Tá mé ag déanamh mo dhícheall. Bíodh foighid agat. Ach tá mé ag cailleadh mo chuid foighde. Dhá scór míle a dúirt mé, nach cuimhin leat? Éist léi. Nár dhíol sí an fáinne daor sin a cheannaigh Deaid di, agus slabhra a deirfiúr, nach leor é sin duit? An bhfuil croí ar bith ionat?

Ach is féidir password a bhriseadh trína a chan greim a fháil ar an laptop i dtosach. Ach mar sin is a théann iad. Bí cinnte go bhfuil cóip eile fágtha in áit éicint eile. Tá muid frigeáilte. Sin a bhfuil faoi. Hello, sibh. Céard tá ag cur as dhaoibh? Ó, tada. Bhuel, níl ann ach go bhfuil Donncha théis an t-uafás ama caite ag déanamh taighde ar agallamh agus tá mo dhuine théis a ligean síos ag an nóiméad deiridh. Pah, ní féidir focal aon duine a thógáil. Athraíonn daoine jabanna iad de réir mar a fheileann sé dhóibh.
Táimse ag goil ag fáil greim le n-ithe. Tá mise anseo le thusa a thabhairt amach le haghaidh lón freisin. Bhreathnaigh tú go tuirseach ar maidin agus rith tú amach gan bricfeasta fiú. Fág seo. Tá brón orm, Vince. Caithfidh mé midil eile a chur le chéile, in ainneoin an eagla sin. All right. Ní féidir leat leanacht ar aghaidh ag obair chomh crua seo. Cuirfidh tú sa talamh thú féin mura dtóga tú go réidh. Tá mé ag críochnú luath inniu, mar a tharlaíonn sé. Feicfidh mé sa bpub thú níos deireanaí.

Bí neart le freagairt leat fhéin agus ní sciobfaidh tú leis. Is nach mór an náire a dhúirt sé a gcuid fós scobaire anseo. Ná bí mar sin os comhair gach duine. Níor ghlan tú do phláta fiú. Ní ghlacfar leis an iompar sin sa tSeapáin. Tuigim nach dtaitníonn sé leat go bhfuil mise i gceannas anseo, ach déan iarracht ar a laghad a bheith síbhialta liom an fhad is atá tú thart. OK. Mo.
Anois, Evan. Sea? Bhfuil a fhios agat an chaoi go bhfuil beirt cailín sa teach seo, mé féin is Lee?
Tá a fhios. Bhuel, bhí mise ag smaoineamh go mb'fhéidir go mbeadh sé go deas dá mbeadh leaid eile sa teach freisin. Céard a cheapfá dá mbogfadh David isteach linn? Ansin, bheadh sibhse in ann rudaí a dhéanamh le chéile mar atá mé féin is Lee ag déanamh rudaí le chéile. Nach bhfuil sé cosúil le mise agus Daidí Míol a

Bhuel, tá a fhios agam faoi na drugaí. Cé na drugaí? Breanna, ní inniu ná inné a rugadh mise. Tá mo dhóthain feicthe agam le déanamh amach céard atá ar siúl agat. Níl mé ag iarraidh go mbeadh baint ná páirt ag mo dheirfiúr leat. Tá mé ag iarraidh go mbrisfidh tú suas léi. Níl mé ag iarraidh go mbeidh Ríona tarraingthe isteach sa gcéipir salach seo. Ó, nach bhfuil anois! Mar eolas duit, ní ligfinn d'éinne nó d'aon rud dochar a dhéanamh do Ríona. Sí Ríona mo ghrá geal. Dhéanfainn rud ar bith di.
Cén fáth saol na ndrugaí mar sin? Má tá an oiread sin grá agat di. Faraor níl sé chomh simplí sin. Tá Daniel do mo chur faoi bhrú é a dhéanamh. Ha? Daniel? Cé chaoi?
Cé go bhfuil gach cent rua den léas íoctha agam, tá na leabhartha socraithe ag an mbacach ionas go mbreathnaíonn sé go bhfuil airgead fós ag gabháil dó. Tá sé ag bagairt orm go dtabharfaidh sé m'ainm don ICB, an Irish Credit Bureau. Rud a scriosfaidh m'ainm creidmheasa sa dóigh is nach mbeidh mé in ann mo ghnó féin a rith arís go deo. B'fhéidir go bhféadfá é a stopadh ar bhealach eicínt.
Faraor, bhí mé ceangailte le drugaí nuair a bhí mé ag fás aníos i mBéal Feirste, nuair a bhí airgead gann. Ach d'fhág mé i mo dhiaidh an saol sin uilig. D'iarr Daniel orm dul ar ais chuig an dream a raibh aithne agam orthu, agus níl aon rogha agam ach ligint dó na drugaí a dhíol tigh Rico
in aghaidh do thola. Leis an stair atá agamsa, Donncha, cé a chreidfidh na Gardaí? Tá mise in abar ceart aige.
Cineál catch twenty two? Geall dom nach ndéarfaidh tú focal faoi seo d'éinne, go háirithe Ríona. Nílim ag iarraidh imní a chur uirthi.
Tá go maith. Ach caithfear deireadh a chur leis an gcraic seo. Níl mise ag iarraidh go ngortófaí Ríona mar gheall ar an mbacach brocach sin Daniel. Aontaím go hiomlán leat. Agus má tá tú in ann smaoineamh ar aon bhealach chun é a stopadh, bheinn fíorbhuíoch duit. Brón orm cur isteach ar do chuid oibre. Bhí an t-ádh ort go raibh an tEaspag chomh tuisceanach sin. Ah, gan dabht.
Is minic a chloiseann sé an scéal céanna, is dócha.
Tá mé iontach sásta duit. Ach bhfuil tú cinnte gur seo an rud ba mhaith leat? Tá m'anam is mo chroí, Murlie. Níl aon dabht in aon chor air. Is é mo chuid eile dom shaol a chaitheamh léi. Ach tá tú cleachtaithe a bheith i do chónaí leat féin ar feadh na mblianta gan aon duine ag cur isteach ort.
Tá. Tuigim anois gur uaigneach an scéal é do shaol a chaitheamh i gcomhluadar go measarthamach. Ach cad é a chothóidh thú? Ní bheidh an Eaglais ábalta aire a thabhairt duit níos mó. Ach
tabharfaidh Dia aire dom.
Tá d'intinn déanta suas mar sin.
Tá. Níor shroich mé an riamh i mo shaol. Ní bheadh a fhios agat. B'fhéidir go dtabharfadh Berni jab dom sa chaifé, ha? Haigh ansin, cén chaoi a bhfuil tú? ná caill do mhisneach fós. Cop on. Ní thiocfaidh aon mhaith as seo. Bhuel, diabhal a fhios agam faoi sin. Tá mé th'éis rud éigin a fháil amach ansin a d'fhéadfadh Danny McLaughlin a chrochadh óna dhá chluais. Cé bheidh istigh? Ní déarfaidh mé tada eile. Ach creid uaimse, tá an méid a fuair mise amach faoi Daniel seacht n-uaire níos measa ná an méid eolais aige sin fúinn.
Ach cad é fhéin? Gheall mé gur chónaigh cinnte nach ndeir an focal faoi, so den saor as gan fios ar bith agat air. Ar aon chaoi. Fan go mbeirimse greim ar an muc. Ní mórán a bheas le rá aige leat as seo amach.
Donncha, bí cinnte nach bhfuil sé mídhleathach. Tá muid sách dona mar atá muid. Sin an beauty faoi a Chaitríona. Níl orm san dríomhris a chor ar bith. Sin rud mídhleathach a rinne sé fhéin, a chrochas a bimach.

Agus ní stopaimis údáil. Seo. Oh, sé breithlá Réailtín é, ní mo cheannsa.
Yeah, ach eh, tá údar ceiliúrtha againn, nach bhfuil? Eh, tá fhios a'm gur dhúirt mé i gcónaí nach raibh mé ag iarraidh aon ghasúr eile, ach anois, bhuel, caithfidh tú tosnú. ag ithe níos sláintiúla agus níos mó scíth a thógáil. Oh Vince, stop maith an fear, níl mé ag iarraidh labhairt faoi sin anois. Yeah, tuigim stór. Agus an bhfuil chuile shórt deimhnithe ag an dochtúr. Ag an dochtúr?
Ní raibh tú ag an dochtúr fós. Cé mhéad seachtainí atá tú imithe? Vince, cé fáth a gceapfá go bhfuil mé ag súil? Níl fhios a'm ach dúirt Ríona go mb'fhéidir go raibh tú. Oh, dúirt Ríona. Dúirt Ríona leat é. Agus chreid tú ise seachas ceist a chur ormsa, i dtosach? Bhuel bhí imní orm fút. Dúirt sí go mb'fhéidir go raibh tú. Bhuel, féadfaidh tú a rá le Ríona nach bhfuil mé ag súil agus gan caint agam ar a choirid. Anois tá mé cinnte gur cuma le Ríona má bhíonn deoch a'm. Ag obair ar cheann de do chuid scéimeanna eile?
Ní bhaineann mo chuid oibre leatsa beag ná mór. Ó, nach mbaineann anois? Níl tú in ann an dallamullóg a chur ormsa níos mó, Daniel. Tá fhios a'msa chuile shórt faoi do chuid drugaí lofa. Meas tú cad a dhéarfadh Úna faoi na leithéidí seo, Luke, ha? Tá muineál agatsa. Táimse ag iarraidh na pictiúir sin ar ais anois, nó tá mé ag gabháil caol díreach síos ag an mbeairic!
Ach ní chuirfeá do dhriofúr féin i mbaol an gcuirfeá.
Níl baint ná páirt ag Gráinne leis an gcraic seo, Luke. Ó, nach bhfuil anois? Agus cá bhfios duitse nach bhfuil sí go muineál ann, í fhéin agus Loverboy? Agus an gceapann tú nach gcuirfinnse ise i lár páirce le mé fhéin a shábháil? Coinnigh ort mar sin síos go dtí Úna, más maith leat a ghabháil sa tseans.

Agus nach mise a bhainfeadh sásamh as na peictiúirí sin a thaispeáint do mhuintir na háite. In ainm Dé, tá mé ag triail an t-airgead a chur le chéile. Bhuel, níl tú ag triail sách dian, an bhfuil? Creid uaimse é, tá mé ag déanamh mo dhícheall. Céard faoi na huimhreacha sin a thug mé dhuit? An mbíodh tú iasachta leo siúd? Daniel. Bhuel, fágfaidh mé asaibh féin sibh. Táim cinnte nach minic a fhaigheann sibh an deis quality time a chaitheamh le chéile. Tá muid thar a bheith ciúin tráthnóna. Cá chuile dhuine? Tá siad ar fad ag an gclub óige. Ó. Úna, níl mé in ann labhairt le haon duine anois. Ach leat féin. Mm, so níl Eilis ag caint leat fós? D'fhéadfá a rá nach bhfuil. Agus shiúil Mo amach arís inniu agus mé i lár comhrá léi. Ó, tá an oiread trua a'm di. Agus í sáinnithe eadrainn uilig. Tá, agus a'msa. Níl sí in ann breathnú orm, fiú. Sin rud deiridh a bhí uait ceachtar againn a ghortú. Go díreach. Agus níl Eilis ag iarraidh baint ná páirt a bheith aici liom.
Ach tiocfaidh ciall aici le cúnamh Dé.
Tá an t-ádh ortsa John Joe a bheith a'd. Tá a fhios a'm. A fhios a'd, aréir. Bhí sé fhéin agus Mack cinnte dhó go raibh mé ag iarraidh deireadh a chur liom fhéin. Céard?
A Fergal. Tá a fhios a'm go bhfuil mo shaol ina chéas faoi láthair ach ndáiríre, ní dhéanfainn rud eicínt chomh seafóideach leis sin. Bhí tú i gcónaí chomh láidir. Sin a thaitnigh liom fút.

Fanaigí linn, beidh Yvonne Ní Laffey ar ndóigh sin í an Garda i Ros na Rún Ag teacht chugaibh níos deireanaí anocht ar Cártaí Poist ar TG4 agus i gcathair Luimnigh a bheas sí agus i dTiobraid Árann agus í ag iarraidh radharcanna ó sheanchártaí poist a athchruthú. Sin í Yvonne Ní Laffey ag teacht chugaibh anocht ar Cártaí Poist ag leathuair théis a hocht. Beidh Ros na Rún ar ais libh arís amárach agus fós le theacht tráthnóna, Lizzie McGuire agus neart eile.

Sin sin. Tabhair faoi, le Gael Linn. An réalt popcheoil, Aaron Carter ag tabhairt cuairt ar Lizzie McGuire, théis na bhfógraí. Tá an saol lán le daoine agus chuile dhuine acu lena ndearcadh féin. Tá muid uilig mar a chéile ach. Tá difríochtaí eadrainn. Sláinte, tinneas, bochtanas, saibhreas. Tá ár scéal féin ag chuile dhuine againn. Ar scáth a chéile a mhaireanns muid. Coinnigh súil ar an domhan agus é ag goil in aois. Faigh an fíorscéal. Déardaoin ag cúig théis a naoi agus Dé Domhnaigh ag leathuair théis a haon déag ar TG4.